nke a bụ ịmatụfọ tv igbo ekele m unu igbo mma mma nụ ọ mụ awogu emmanuel nke ịmatụfọ tv biko ọ bụrụ na ị wụ onye ọhụrụ na channel a ịmatụfọ tv channel Biko anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Ndị ochie kwanụ na-eso anyị. Unu anwaka. Anyị ekele anyị ekelekwa unu. Ee, biko anyị gaa n'ihu na isiokwu anyị nwere n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị wụ gịnị? Ee, aha isiokwu anyị nwere n'ụbọchị taa wụ ọ gịnị? pụtara na bekee why anyị emebuola isiokwu a nke a nke a mpaghara nke ịbụọ ya part 2 ya Eh, vidiyo a nwere part 1 ọ bụrụ na ị gaa na YouTube channel anyị na Facebook channel a ị ga-enwetakwa the ị ga-enweta part 1 eh, ihe onyonyo a Eh, n'ime mpaghara nke abụọ a Kedu ihe ọ wụ? Ị ma na isiokwu anyị n'ụbọchị taa, ihe anyị nọkwa na-ekwu okwu ya wụkwanụ ma na ọ nọ dịka ọ wụ ajụjụ. Ọ wụ ajụjụ ka m nọ na-ajụ. Dịka otu m si kọwaa na mpaghara nke mbụ nke vidiyo a, na apụtara m n'ụtụtụ nọrọ na Geda na-elepụ anya bido gụwa isi so ajụjụ ndị a bido bataba m n'isi otu a service MTN ma ọ Glo si abata Eh, ọ batakata o mee ka ọ pụrụ so m sị mba ka m butuo ya ebutuo ọ ya mere m ji wee bịawa na vidiyo a sị ka ajụjụ ndị a na-abata n'ime ka m soro jụọ unu ka unu soro nyere m aka maka ada ama ama onweghị onye ma ihe ga-eme echi onweghị onye macha ihe niile so na mpaghara nke abụọ a nke mbụ bụ gịnị eh, biko kedu ihe merenụ na otu ọ wụna ọ sọkwara nwoke ya si sie ike ma gbaa dimkpa ma ịmago ma bịa n'obodo ma politiks ma gịnị otu ọ wụna o si sie ike o nwere nwaanyị nọ ofu ebe na-apị ya ka remote o nwere nwaanyị nọ ofu ebe na-agwa ya ihe ọ ga na-eme o nwere nwaanyị nọ ofu ebe ga na-achị ya ọkụ o lechaa nwaanyị ahụ anya oge ụfọdụ o nwere ike ihe gị na ya kwuchaa taa ọ bụrụ na ọ pụta echi ee o tinye ya etinye ma ọ bụ o wepụ ewepụ maka ihe a m na-ekwu o nwere otu o nwere ike isi dị unu n'anya ma ọ na nghọta ọ bụrụ na ị gaa ihe dịka n'akwụkwọ nsọ nke anyị na-agụ a na-akpọ baịbụl enwere ihe a na-akpọ the greatest heroes of the bible ichekie ha one by one bido na jenesis ruo na ngwụsị ya ndị a sichara ike nwee ike jide dimkpa mmadụ ọgụ ịbụọ na ịnọ were aka kụgbuo ha dọwa agụ ọnụ ma gịnị ihe na-apị ha ihe na-eji remotu akọntrolu ha na-awụkarị nwaanyị and ịkpọchi ụdị ụmụ nwaanyị na-acha ndị ọkụ ụdị ụmụ nwaanyị na-akọntrolu ndị a awụkarị ọwụkarị ụdị ụmụ nwaanyị a gbara ezigbote dimkpa ma ọwụ gịnị ọ ndị anyị fụrụ ịmago ndị anyị fụrụ saizi ha gbadatara agbadata maka ha na-enye ezigbote nsogbu kedu ihe mere o ji dị otu a kedu ihe mere o ji dị otu a and nnukwute ọdachi ma misteki ị nwere ike ime wụ ọkwa ịma ụmụ nwaanyị ndị a na-akọntrolu ha ma ndị a na-apị ha ka remote tv ịnwa anwa nupụrụ ha isi ihe mgbu gị na ọdịda gị ebidogo ihe mgbu gị na ọdịda gị ebidogo kedu ihe bụ nke ịbụọ a na-ekwukarị na eh, dịka otu esi asụ ya na bekee ịmago na na behind every successful man there is a woman ewerego m ihe a tụlechakwa ya o chekie ya ọfụma ọ dị m ka ọwụ eziokwu mana ihe m ji kwuo na ọ dị m ka ọwụ eziokwu achọrọ m ka uche unu soro dị n'ihe a m na-ekwu achọrọ m ịmata ihe unu kwuru gbasara ihe a m na-ekwu o so wụrụ eziokwu na behind every successful man there is a woman na nwoke ọwụla na-emewe ọfụma nwoke ọwụla ama ama nwoke ọwụla siri ike nwoke na-enye nsogbu na ọ na inyo anya n'akụkụ ya enwere nwaanyị nọ ya n'akụkụ enwere nwaanyị nọ ya n'akụkụ kwudorie ọ eziokwu so ajụjụ m awụrụ okay ebe ọ na ee na onye nke ọbụla na-emewe ọfụma ile anya n'akụkụ ya enweriri nwaanyị nọ ya n'akụkụ na-ajụ ndị nke a kwanụ aka na-adịghị ndị nke a na-adị emewe ọfụma kedu onye kwụ ha n'azụ ọ mmadụ ekwesịghị ịga aga kwụrụ ha n'azụ ebe ọ bụ na nwaanyị họrọ onye nke na-emewe ọfụma gaa kwụrụ ya n'akụkụ ma ọ bụ n'azụ onye nke a na-ada emewe ọfụma onye ka a hapụrụ ya ọ ihe m na-ajụ e mere nwaanyị ka ọ wụrụ onye iro ndị na-ada emewe ọfụma biko gaanụ na comment section video a na YouTube ma ọ Facebook ka unu saa m ya ma unu aga na WhatsApp WhatsApp page m nọmba ya na-apụta n'ihu screen TV a ka unu saa m ya ọ wụghị iwe ka m ji ajụ nke a eji m obiọma na-ajụ ya maka ihe m ji ajụ ya wụ dịka otu obodo si wee dịrị ee nke ịtọ a wụrụ gịnị ahụ ihe m sị ka m jụọ unu egbula m egbu o unu ewena iwe o ọ kwa otu m si wee ghọta ya ka m si ajụ a sị na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ n'agbanyeghị na o nwere nke ọ ga-eme jụọ a chọọ gị achọ aga ahụkwa gị ụbọchị ọzọ obi ka m ma ya unu o nwe ihe m sị ka m jụọ o nwere nwatakịrị ị ma otu a mmiri na-eme ọ nọkata o zoo mmiri na-ezo egbe eluigwe na-agba thunder kpua kpua kpua kpua kpua ọ hụrụ na mpa ya nọ n'iro mpa ya nọ n'iro mgbe thunder nọ na-agba Thunder agbakata oo, nwa a kwanụ oo, ọ hụrụ mpa ya n'anya ebe o buru ibu so ọ maghị otu ọ ga-esi wee mee ka papa ya si na thunder ahụ na-agbanụ pụta bata n'ime ụlọ so ya sị e, e, ihe o ji kwuo ihe a ọ bekee mana m ga-atụgharị ya n'Igbo ya sị e, e, e, e, e, daddy Daddy papa ya azaa ya ya sị ya daddy please can you come inside before thunder will fire you eh? daddy please come inside before thunder will fire you o bekee a dị m egwu ama m na bekee wụ agbara eziokwu mana bekee nke a nwee ka ọ dị na ntị ejighị m ike gaa skuulu aga m skuulu chamfa unu na-anụ ya ọ Igbo ka m na-asụ ejighị m ike gaa skuulu mana bekee a o nwere ka ọ dị so ọ ihe m na-ajụ nwa a sịrị mpa ya bata n'ime ka thunder ghara ịgbagbu ya dịka otu o si dewe ọnụ sụọ ya na bekee E nwere ike ịsị na nwa a kparịrị mpa ya ka ọ wụ gịnị? E- Elee ebe onye ka ị nwere ike ịsị ị nwere ike ịsị na ọ wụ ya nwa mere nwa a ji dewe ọnụ wee sụọ bekee a otu o siri sụọ bekee a? Ọ wụ agaghị akwụkwọ ọfụma ka ọ wụ gịnị? Unu nyere m aka zaa m ajụjụ a. ka anyị gaa na nke ịnọ mgbe ọbụla ndị mmadụ pụta ihe dịka na social media ma ọ wụkwanụ gịnị ha na-etu ọnụ ha ejiri ihe dịka ee ịmago marriage ha ụfọdụ ewere ọdịmma ha na enyi ha na gịnị were na-etu ọnụ ịjụọ ya ya sị gị na na ihe ejiri wụọ eh, eh, marriage ya na nwunye ya ma ya na di ya enweghị ike ịkụwa akụwa na ihe ejiri wụọ ya na awụsiri ya ike na onweghị nsogbu ọbụla nwere ike ịbata n'ime marriage ya na onweghị mgbawa na o siri ezigbote ike maka ihe m ji ajụ ihe ahụ ọ wụ na ile anya ebe niile

a na-esheki esheki na nke ha na o siri ezigbote ike na ọ dị solid dịka bekee siri kwuo ya na ọ dị unbreakable dịka otu bekee siri kwuo ya m na-ajụ bikonụ ebee ka unu gotere materials ebee ka unu gotere akara ngwa building materials ejiri ejiri wee wụọ eh, eh, relationship a ma ọ marriage a unu gosi m biko maka na agha dị ụfọdụ ezinụlọ aghasaala, ọtụtụ marriage aghasaala, due to na osighị ike, ihe ejiri rụọ ya esighị ike. Ọ dị ka otu esi mix cement dị marriage na relationship ahụ emixiteghị ọfụma. So biko, ebee ka unu si zụta akara ngwa ma ọ materials unu ji rụọ ji rụọ marriage a? Unu gosi m, nne unu anwụna, unu ewena iwe. ee biko nke ise awụrụ gịnị ajụjụ nke a m chọrọ ịjụ sọsọ ụmụ nwoke ka m chọrọ ịjụ ya ụmụ nwaanyị unu ewekwana iwe unu ewena iwe ee ị ma sị oge ụfọdụ atụnie okwute elu onye isi nkwọcha ezewe isi ya ajụjụ nke ma ajụjụ nke a awụrụ gịnị nke ise awụrụ gịnị bido na ihe dịka na ejighi, ogbenye na nwaanyị ọjọọ. Ihe bekee kpọrọ ya wụ ịmago between poverty and bad wife. Ejighi, that is mmadụ ịwụ ogbenye ịwụ ogbenye na ịlụ nwaanyị ọjọọ. Kedu nke nwere ikikere igbu nwoke ọsịsọ? as nwoke na-ejighị na ịlụ nwaanyị ọjọọ kedu nke nwere ike igbu kedu nke siri ezigbote kedu nke nwere ike igbu nwoke ọsịsọ na-agaghị ekwe ka nwoke lastịa longer na-agaghị ekwe ka ndụ nwoke gbatịkwuo ogologo kedu nke nwere ike igbu ya ọsịsọ unu zaa m ya ana m echekwa ana m echekwa azịza unu na ajụjụ niile m na-ajụ unu maka na otu o si dị na ka m mechigodo ọnụ ka anyị na-aga ka ọ jụgodo oyi ajụjụ nke isii a wụrụ gịnị kedu ihe dị ka aka ma ọ wụkwanụ ihe bekee kpọrọ formula kedu otu m nwere ike isi si na ego batara m n'isi ego dị na my mind kedu otu m nwere ike isi were ego a transfer ya n'ime bank account m O nwere ike ọ wụrụ ihe dị ka na nrọ ma ọ wụkwa na nnọkatara. O nwere ụdị ego ụmụ ihe billion, trillion na ihe ndị a dị aṅaa o nwere ike ifebata gị n'isi. Biko, ọ bụrụ na unu ma, unu mee ka m mara. Unu mee ka m mara, biko. Kedu otu m nwere ike ịtransfer si n'ego a batara m n'isi? Kedu otu m nwere ike isi mee ya tifega ya na account m na bank. Ma gị were ego a transfer ya na bank. Transfer ya na account m na bank. biko achọrọ m azịza n'ajụjụ a m jụrụ and achọrọ m ya ọsịsọ ọsịsọ nke taa nke echi maka na agha dị unu ewekwana iwe achọghịkwa m ka ụfọdụ ghọtawa ya dịka maybe na ụfọdụ mmadụ ekwesịrị ịchọ ihe dịka ọgwụ ịba gotere ụfọdụ mmadụ unu esina otu ahụ aghọta ya Ka ọ ka jụgodu oyi, nke ise a wụrụ gịnị? Ajụjụ nke ise a m chọrọ ịjụ. Ee, a bịa ihe dị ka na ndị a na-ebi na yard e bikọsiri ọnụ Bekee kpọrọ public yard, ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa ma ọ nwaanyị ma ọ wụ ihe dị ka nwunye mmadụ ma ọ wụ gịnị, o buru ihe dị ka ihe e ji asa ahụ dị ka bucket gawa ịsa ahụ ebe ha na-asa ahụ na public yard,

bịanụ lee o unu ghọtara egwu m na-agụ ihe a onwe Michael Jackson nwụrụ jide na otu a biko ọ bụrụ na ọ na-agụ egwu a o nwee ihe dị ka nwoke ma ọ wụkwanụ nwa okorobịa ma nwoke ọbụla dị aṅa nọ nso nụrụ mgbe ọ na-agụ egwu ahụ ọ bụrụ na onye ahụ rushịa baa n'ime bathroom ebe ọ na-asa ahụ ịghọtago kwaghara ụzọ ka ọ ga hụrụ ihe nwa oluwa mere nwaanyị a na-agụ egwu a n'uche nke gị ọkwa n'uche m what of n'uche nke gị ị ga-asị na onye a mere ihe ọjọọ unu tụlekwa ya ọfụma o ị nwere ike ịsị na onye ahụ ihe ahụ o mere o mere ihe ọjọọ maka na o nwere egwu nwaanyị ahụ nọ na-agụ ọ n'uche m sị tụlekwa egwu ọfụma ma ama egwu ọ balansịrị ebe a nọ na-agụ ya na mgbe eji agụ ya na ihe mere eji agụ ya ị ga-asịsị weta onye ahụ gbuo na aka ya adịghị ọcha ọrụkwa ajụjụ ọzọ ama m ụfọdụ ga ha asị na chairman ebidola ịjụgheri ajụjụ ọ wụkwa njụgheri ajụjụ ihe a nwere ofu ihe ma ọ bụ o nwere ike ịkụziri gị ihe ọwụna ị na-eme nakwa echeki ee nke asatọ awụrụ gịnị biko ka m na-ayọ kedu ihe merenụ na gọọmenti ndị a na-achị anyị ọ wụrụ n'uche m o, ọ wụrụ n'uche m biko ha mee ụgwọ isi nwaanyị wụ bride price ha kwesịrị ime ya ka a na-akwụ ya kwa afọ that is every year onye lụrụ nwaanyị a ga-emegharịa ihe n'isi nwunye ya ma ọ wụ na asị m kwuo because ihe m ji ekwu ihe a amakwa m ihe my neighbour na nwunye ya na-aga ama m ihe ha naabọ na-aga ma ọ wụ na asị m kwuo ekwesịrị ka ụmụ nwoke na-aga na-eme ihe n'isi na-emegharị ihe n'isi nwunye ha afọ ọwụna maka na ụfọdụ ụmụ nwoke amaghị uru nwunye bara ụfọdụ ụmụ nwoke amaghị value nwunye ha eche m ma ọ bụrụ na a na-eme ya otu a na ọ ga na-echetara ụfọdụ ụmụ nwoke na onye a ya na ha bi awụkwanụ isi na mmadụ ka ọ wụ na o nwekwaranụ ugwu ekwesịrị anọkatakwanụ akwanyetukwanụ ya dịka mmadụ nke itenaanị awụrụ gịnị ị ma na ị nwere ike ime ị nwere ike ime nwaanyị ị nwere ike ịkpa nwaanyị obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị kpọrọ ya gaa ihe dị ka shopping ihe bekee kpọrọ shopping kpọrọ ya gaa ihe bekee kpọrọ shopping ọ bụrụ na eruo na shopping ebe ahụ ee ọ bụrụ na eruo na shopping ebe ahụ ee ị zụọrọ ya ihe dị ka akpụ ụkwụ akpụ ụkwụ iri na anọ ihe dịka dịka ịma atụ ị zụọrọ ya akpụ ụkwụ iri na anọ pụtara 14 o nwere ike unu zụchaa ịzụcha akpụ ụkwụ ahụ unu na-ala ọ pụta nwa ofu ọhụrụ masịrị ya ọ tụọra gị nke ahụ aka ị sị a hapụ ihe a pụtawa na o ruo ya yiwe n'iri na anọ ndị ọ zụrụ ị ma na ofu a na i kweghị azụta ofu a na i kweghị azụta ọ ga-emebisi iri na anọ ndị a ị zụrụ nwanyị kedu ihe mere o ji dị otu a ọ ga-emebi obi ụtọ ya na iri na anọ ndị nke a ị zụrụ ya o nweghị ike ịsị okay nsogbu adịghị Ka ya yiwe iri na anọ ndị a ụbọchị ọzọkwanụ, a bịa zụta nke ahụ. Gịnị mere o ji dị otu ahụ? Bikonụ, unu nye m aka zaa ya. Onye kpọọnụ nwunye ya gaa ahịa ma ọ bụ enyi ya gaa ahịa zụọ akpụ ụkwụ zụgide zụgide zụọrọ ya akpụ ụkwụ iri na anọ, o mere ihe ọjọọ. Mana ofu nke ahụ na ị zụtaghị, maybe mgbe unu na-achọ ka unu laa. o nwere ike ọwụ na economy gị etiela ị sị a hapụ ya ụbọchị ọzọ obi agaghị adị ya mma ihu ihu ya ọ kụọ ihu ọ kụọ ihu ọ gbarụọ ihu ka starch gbaa mkpụrụ ma ọkọ starch gbaa mkpụrụ ihu ihu ya ị na-wonder sị i mere ihe ọjọọ kedu ihe mere o ji dị otu a Nke iri ajụjụ nke iri bụkwanụ nke ikpeazụ na vidiyo a. Ee, o nwere onye gwa m ihe a, o nwere onye jụrụ m ya dịka ajụjụ. M were ihe a tụọ ya plọm, tụọ ya plọm, tụọ ya plọm. Ọ dịka o nwere eziokwu dị n'ajụjụ a onye a jụrụ m. Kedu ihe onye a jụrụ m ihe a? Ọ sị na ya na-achọpụtakarị na mgbe ọbụla ndị chọọchị Ma ndị ministries nwere ihe dị ka program, ha nwere program e, e, e, e, e, maka ikere ndị ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ anwụ, ikere ha ihe iji nyere ha aka. A na-enwe a na-eme ihe dị ka otu ugboro na afọ, ụfọdụ na-emekwa ugboro abụọ, icheta ụmụ nwaanyị bụ ndị otu ha ma ndị na-aga chọọchị a di ha nwụrụ anwụ ka e nyere ha aka oge ụfọdụ a na-abịa n'ebe ahụ ihe ndị e ji enyegere ha enyere ha aka oge ụfọdụ na-awụ ihe dịka akpa rice akpa osikapa a na-enwe ihe dịka ụmụ ihe carton indomie carton tomatoes a na-enwe ụmụ ihe a na-eri eri dịgasị aṅa oge ụfọdụ a na-ewerekwa ego dị aṅa tiri ha n'envelope ọ na-eme onye a gwara m sị m na ya chọpụtara na ọ na-eme eburu ihe ndị a na-eke ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ anwụ ụmụ nwaanyị di ha na-anọọkwa e were ya na-eke ha na ọ na-eme o nwee ụmụ nwaanyị bịara so bịa church that day bọsị ahụ so bịa church ọ wụrụ ụmụ nwaanyị aka na-adịghị di ha ọ wụkwa aka na-adịghị ha m na-akọwa awụkwa na e ji ihe dịka onyike ma ọsọ blade kwabipụ ha aka no na di ha ga-egbutenwu ihe ha na-eri ma ọ na di ha enweghị ike ịdị na-arụ ọrụ dị ka nwoke na ezinụlọ maka nwoke kwesịrị iso na-enye aka nwoke kwesịrị ịdị na-eweta ihe a na-eri na ezinụlọ di na nwunye a na-etinye aka so ọ na-ele anya ọ wụ na nwoke aka agbajiela ya o nwekwa ike imere ihe ọbụla so onye a na-eme ka m ghọta na ọ na-eme ụmụ nwaanyị ndị di ha dị otu ahụ na ọ na-eme eburu ihe ndị a na-ebunye ndị nke di ha nwụrụ anwụ na obi ada adị ha mma a na-aghọta ya ma ọ wụ na a sị ha kwuo na ha kwesịkwara iso eketa oke n'ihe ndị a na-eke ọ wụ na eziokwu ịmata ife na-ajụ asị m ka m jụọ unu ihe a ọ wụ eziokwu o nwere ike ime eme gaanụ na ma- na my comment section na youtube channel emma 24 tv gaa na facebook m emma 24 tv facebook unu ruo there gaa na my whatsapp page unu agwa m nke na-eme eme ma ọ wụ eziokwu ma ọ wụghị eziokwu biko dịka otu o siri dị ee na-ebịa na mpịachi nke ụbọchị taa ana m ayọ unu unu echefukwala ịga subscribe na Emma 24 TV unu ruo unu atụsasịa video a kesasịa ya share ya share this video unu nwee comment ọbụla na otu ọbụla unu siri ghọta anyị emeteghị unu eme ka anyị mara anyị metekwanụ unu eme ka anyị mara biko unu atụsasịa video a E nwere ebe e sere mgbịrịgba, i ye click na mgbịrịgba ahụ maka ihe i ji click like and notification wụ mgbe ọbụla anyị nwere video ọhụrụ ọ ga-eso bupụtere gị ya mgbe ọbụla ị mepere YouTube ma ọ bụ Facebook gị ọ ga-eso chetara gị ya na ada ama ama na anyị nwere video ọhụrụ dịka o si dị anyị na-enwe video kwa ụbọchị Monday ọbụla